maa min ye marafa dilan mm. bakasiriki o kan ka s'a ti cogo la bakasiriki mamadu hawa jaabi gasama marakakɛ e ko a ti bolo la korowari mm. jamana kan bakasiriki nin ko in a bɛ sɔn ka gɛlɛya fo k'a fɔ k'a to ten ayiwa mɔgɔw b'a ka ko in bila danga fɔn fɔ la o mm. tɛ ɲininkali de bɛ kɛ bakasiriki yalima nin bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye mali ani korowari ni ɲɔgɔn cɛ wa mm-hmm. n'i ye diɲɛ seleke naani tɔnbaw u ka sariya ta k'a lajɛ n'o ye diplomasi ye bakasiriki ne de ye karisa ci ka taa i ka jamana na i k'a dɔn a bɛ n ka jamana kunkanko ko fɔ o bɛ komi jamanakuntigi ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bakasiriki n'i y'a mɛn diplomasi a b'o ko fɔ mamadu hawa jaabi gasama a dun t'o la dɛ diplomasi tɛ bakasiriki o k'i bɔ yen a bi bulon min kɔnɔ n'o ye CNT ye vote ma kɛ ni k'a ta k'a sigi min ye cɛmancɛ fanga ye o de ye dɛkɛrɛ bɔ k'a fɔ i kɛra nin ye o bɛɛ lajɛlen b'a jira k'a fɔ a bɔgɔ ka fɛgɛn Awɔ. nin kɛnɛ in kan Mhm. o yɛrɛ k'i bɔ yen bakasiriki i k'a dɔn mali ni korowari cɛ Ayiwa. gɛlɛyamisɛnnin min b'a ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ bi la ko ye Mhm. n delila k'a f'i ye Mhm. i k'a dɔn ayiwa kogonin kunkurunin o ka fisa maa ni sigiɲɔgɔn cɛ kuma kunkurunin ye. Siga t'o la o. n'i hakili b'a la Mhm. sɔrɔdasi bi naani ani kɔnɔntɔn min nana mali fɛ Mhm. i k'a dɔn sabula olu nalen mali kɔnɔ Awɔ. a ko kun ma jɛya Tiɲɛ. faamuyali kun ma sɔrɔ a la Mhm. waati jan kɛra mm. i k'a dɔn a kuma taa ka segin la mm. bakasiriki i k'a dɔn faamaw yɛrɛ dama kumana a ko in barika bonyana fo k'a fɔ k'a to ten mm-hmm. nin depite kɔrɔ in mm. mamadu hawa jaabi gasama ɔ i y'a dɔn dɛgɛ sisi bɛ bɔ karatɔ da ɔ mamadu hawa jaabi gasama a mm-hmm. delila ka kuma bana mininenw dɔ fɔ bakasiriki mm-hmm. o fana tɛ nkalon ye sabula o kunnafoni saradalen bɛ fan bɛɛ lajɛlen na ɔ kunnafoni in kɔni a sɔrɔla i k'a dɔn a ka kuma dɔ senfɛ réseaux sociaux kan min ye korowari masakɛ ye a y'o sɛbɛkɔrɔ lajaba ayi bakasiriki kuma dɔw yɛrɛ bɔr'a da min ye fanga bɔsi ye min kɔni korowarikaw ye olu kɔni ka hakilina de ye mamadu hawa jaabi gasama i k'a dɔn a tun b'a fɛ k'olu ka jamana ɲaami ayiwa k'u ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na bakasiriki sɛbɛnnikɛla ko nin damanda damanda de b'a nɔfɛ a yɛrɛ sɔrɔla cogo di dɛ a bɔra mali de la k'a bɛ taa sangafo kɛ bakasiriki i k'a dɔn sangafo in kɔni a n'a k'o bannen mhm. a labɛnna mm. bakasiriki k'a bɛ na mhm. i k'a dɔn i delila ka kuma gɛlɛn fɔ maa o maa ma ah. bakasiriki kana t'i yɛrɛ bin o tigi da sɛbɛnnikɛla ko mamadu hawa jaabi gasama a ɲinɛna mhm. e ye nin kuma ninnu fɔ réseau kan mm. ɔ korowarikaw dun sigilen don k'i kɔnɔ ah. a tɛ bi la ko tɛ bakasiriki i k'a dɔn ayiwa min kɔni ye minɛni da kelen ye u y'a minɛ

sabula olu bɔli télévision na olu seko damajira bɛɛ kɛ ɔ diɲɛ maa ɲumanw da donna na fo olu bilala ka t'u ka so ɔ bakasiriki n'e fana ye nin ɲɔgɔnna kɛ u ka faama na ɔ i k'a dɔn ka t'i yɛrɛ ci u da yala n'i bɛ mali kɔnɔ a tɛ k'u la ka n'i minɛ yan o bakasiriki sɛbɛnnikɛla ko ko in gɛlɛyara fo k'a fɔ k'a to ten n'i dun ye diɲɛ seleke naani sariyabolo ta k'a lajɛ ni diplomasi ko de don ni diplomati don bakasiriki i n'a fɔ mali ka lasigiden baarakɛla don walima lasigiden don mali de y'a ki Boubacar Siriki i k'a dɔn maa a bɛ se ka kuma o la a tɛ se ka minɛ foyi tɛ u bɛ se k'o k'a la ka dankari a la u tɛ se k'o kɛ nka min fana ye bɛnkan ye o bɛ diɲɛ seleke naani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a sɔrɔla maa sugandilen don i n'a fɔ député yɛrɛ de don bulon kɔnɔ i n'a fɔ kunun a tun bɛ cogo min Boubacar Siriki a minɛni mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko diplomasi fana b'o la sɛbɛnnikɛlaw ko kɔlɔsilikɛlaw ani minnu bɛ sariya dɔn bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ nin si tɛ Mamadu Hawa Jaabi Gasama Mali kɔni kɔnɔ Boubacar a bɛ se ka kɛ maa ba ye nka n'a taara jamana wɛrɛ la a bɛ komi e bɛ cogo min ne yɛrɛ bɛ cogo min Ayiwa. Boubacar Siriki i k'a dɔn diplomasi walima k'a fɔ kangara dɔ dalen don a kan o kuma tɛ Awɔ. Boubacar Siriki i k'a dɔn a na kɛ Ivoiriyɛnw kɔni y'a minɛ o kutumu de kɔnɔ ɔ n'a dun minɛna Kɔdiwarikaw ka misɛn Boubacar Siriki i k'a dɔn u ye kuma min fɔ ani sariyatigiw bɛna ɲɔgɔn ye Awɔ. yalima n'a ni sariyatigiw nana ɲɔgɔn ye yalima nin bɛna kɛ ko gɛlɛnba ye wa Ayiwa. Mali i k'a dɔn a n'an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ wa ɲininkali tun bɛ bɛn min kɔni an ka jamana sariya sunba cour constitutionnelle awɔ Boubacar Siriki o yɛrɛ delila k'a fɔ hmm. maa o maa n'i bɛ CNT la hmm. Boubacar Siriki i tɛ député ye hmm. député min k'a fɔ maliya sariya b'a dɔn e de taara i k'a dɔn députéya kutumu kɔnɔ i sugandira wote kɛra k'i ta birifini b'i kan i k'a dɔn an ka jamana sariyasunba yɛrɛ y'o fɔ o jɛlen don Boubacar Siriki nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ taa bi Mamadu Hawa Mamadu Hawa Jaabi Gasama ah. nin bɛɛ lajɛlen bɛ taa bɛn a juguya la n'i y'a mɛn tubabukan na kidnapping a ah, Boubacar Siriki o kɔni ye ka sin ka t'i suɲa de mm. u y'a suɲa yɛrɛ de koyi mm-hmm. ka sin k'a minɛ ka taa n'a ye ten Boubacar Siriki nin ko in kɔni an bɛ dugawu de kɛ sa mm-hmm. i k'a dɔn Mamadu Hawa Jaabi Gasama Ala b'a porokoto cogo min ani jamana faamaw bɛna delili min kɛ Boubacar mm. Siriki sigi kɛlen don k'o de kɔnɔ